What will 100 bricks do to that person? He can't use 100 bricks. Sungamage chinthu chooneka. So you say, ah, ndipatse 2000 bricks. Then I'll say, ah, no. 2000 bricks sugwiza ni pasa imodzi. You see? Ndi at least ndipatse pasa 4.

or they should have money that has power but not, uh, uh, with, uh, not having access to it anthu akhale ndalama za- zokwanira koma zoti zilibe mphamvu kapena ndalama ikhale ndi mphamvu koma anthu asakhale ndalama I've asked that question deliberately.

Now when you are failing economically, you always blame yourself. You always blame your leaders. But we are forgetting that the disposal of solutions available is always having dilemmas. If you're a leader in your situation, what would you do in this situation? Anthu akhale ndalama yopanda mphamvu kapena ndalama ikhale ndi mphamvu anthu asakhale nayo. For ndalama yakhala ndi mphamvu anthu sakhala nayo sapeza ndizosowa moyo mwawo. Ndalama akakhala nayo ikhala yopanda mphamvu sikatha kugula zosowa moyo mwawo koma ndi chifukwa chani ndalama ikuyenera kukhala ndi mphamvu why should money has, have power you see every 100 kwacha we have in our country

akuuzani kuti mupange devalue ndalama ndi 44 percent pa 100 kwachapo muchotsepo 44 kwacha Muka- mukakana atenga 80 kwachawo azipita so as a leader is having a dilemma apange devalue by 44% mukhale ndi ndalama yoti zi- katundu akwere muyambe kus- kuvutika kapena akane kupanga devalue anthu atenge 80 kwachawo mutsale 20 kwacha koseko ndikolakwika tiye tiyambe kuona akatenga 80 kwacha the 80 kwacha which comes in aid global fund is taking care of malawians anthu akhala ndi aip 20 kwacha ndi 80 kwacha imeneyo anthu akakhala kuti ali ndi mankhwala mchipatala ndi 80 kwacha imeneyo A- aziphunzitsi akalipidwa ndi imeneyo akapita nayo 80 kwachayo titani nayo 20 kwacha ngati even 80 kwacha ilipo tikuvutikabe masalale ndi ochepa fetereza ndi osakwanira ndiye ikapita 80 kwacha atsogoleri athu akasankha kuti 80 kwacha itsale achotse 44 kwacha ndiye kuti ndi devaluation imeneyo sikuti 44 kwacha yachokapo yachoka in value ndiye kuti katundu akwera masalale muli nawo sakwanirabe mukungovutikanso mofanana are you seeing western economics it always has dilemmas when you are about to give

ndiye kuti katundu wakwera munthu ogula akamati msika uli bwino ndiye kuti katundu watsika a market who will sat- satisfy wogula kapena wogulitsa boma likakweza mtengo amalawi asangalala ogulitsa koma ogula akwiya ati eh boma ili zinthu zingokwera mitengo ikakhwefulidwa ogula asangalala alimi okagulitsa adandaula boma ili latsitsatu mtengo wa mbewutu tikugula zolowetsa minda pa litelo koma tikukagulitsa pa hoselo mulimi sakumuganizira mukuona inu muli mtsogoleri msika mungaupange kututa usangalatse ogula kapena ogulitsa economics ikubisirani zonsezo iyamba kukuuzani kuti ndi ma factors of demand and supply adifenda kuti inavuta ndi supply or inavuta ndi demand demand ikachuluka zalakwika supply ikachuluka zalakwika akuzani mpange litche state of equi- equilibrium equilibrium is theoretical ndi graph pansika palibe equilibrium you understand western economics this room is very important famu nomwe muli ma scholars za economics muli ma scholars za law

is that expenditure yomwe munalowetsa yapanga yapamwamba but that's not the truth on the ground i'm sure ena mwayende- mwayesera mageni and maybe you have blamed your, your bookkeeping and what not but a lot of companies which make profit they make profit under exploitation mulembe anthu ambiri akutipulireni muwalipire pang'ono basi poti mwalipira pang'ono koma akupangirani katundu wambiri akupangirani masevisi ambiri mwapeza yapamwamba yochuluka imeneyo si profit imeneyo ndi exploitation ikungofanana ndi ndalama ya magazi yendani maindastry monsemo muone people get peanuts koma amalawira six o'clock ali kuntchito kubwerako usiku six o'clock ali kuntchito akupanga ndalama za munthu otchedwa investor boma likusangalala kuti kunabwera inv- ma investor ma investor mukafunsa mubweranji ku malawi akuti factors of production, production are very low mukafunsa mu ah, kumalawi kulibe magetsi ma blackout onsewa mukubwera kuno mukamva kuti there's cheap labor exploitation you see

and we will deliberate about them. Koma I want you to, you and me should meet on a common ground on what is the problem statement. So, slave trade ikuoneka kuti eh, civilization ya dziko likusintha anabweretsa thangata you know in plain sense mosabisa thangata simply means amene ukumugwirira ntchito uzimulipiraso I know you are coming from a background of history yoti syllabus yake anasaina ndi madonors omwe akuzunzaniyo so they had to manipulate it koma thangata ndi imene ijayi and thangata lero lidakalipo ena nu- mugwira kale ntchito ena mupita kumalo kogwira ntchito mukamaliza sukulu ngati ntchito zizapezeke mukazindikira kuti sale anu yonse mukuyigwiritsira transport yopitira ku ntchito lenti kuti mukhale mtawuni muzipita ku ntchito chakudya choti muzikadya ku ntchito ndi kuti inuyo sale ija mukuyilandira kuti mukalimire ku ntchito imeneyo ndi thangatayo koma munaipeza kizungu chabwino mmati job security eh ntchito yake ndi yabwino sale ndi yotsika kuti eh kuli job security sangakuchotseni kumene ka famu kwalipira nchifukwa chake muona ngati ni job security so this is western economics it survives on exploitation just the last example i have to give is the system of uh, foreign currency Making money in your country is not enough. It also has to be in dollars. Is that fair? Filling station yagulitsa mafuta m'makwacha. Ndalama yoodera inayo. Koma mafuta akusowa. Chifukwa choti ndalama imeneyo ikhale m'ma dollars kuti ikaode. Chabwino. Funso. Kodi america forex yawo imayitenga kuti ndimvetsereni ndimvetsereni america imaprinta ma dollars imene ikufunira inu mumalimira fodya chaka chonse nzanu oti akungoprinta akafuna ma dollars ndi inu oti muchita kulimira fodya mungafanane mukazadandaula kuti ma dollars akusowa azakuuzani kuti simukubalansa import cover choyamba chomwe azakulangizeni chimenenso atsogoleri athu amapereka ngati nzeru lero ndifuna ndikuuzeni si nzeru ndi trap ya economics yo choyamba akuuzani mupange increase ma exports iwowo madola zawo amapeza popanga increase ma exports mukapanga increase ma exports muona kuti ma dollars aja sakukwanirabe nde mupanganso increase kwambiri ma exports mudabwa kuti sakukwanirabe nde mupanganso increase kwambiri chimene chikuchitika pamenepo poti simukuchidziwa ma factors of production anu onse a mdziko ma factors of prosperity onse a mdziko mmalo moti mwagwiritsire ntchito kutukulira dziko lanu mwayamba kuwagwiritsira ntchito kupangira katundu wa eni yake ndiye trap ya foreign currency silabasi yanu kuyambira ku standard 5 amakuzani increase exports increase exports increase exports inunso atsogoleri anu achokera mu silabasi momo akakhala pa mpando angofuna kupanga increase ya ma export kuti apeze chani foreign currency Nga- ngati ah, eh, ex- increasing exports imabweretsa foreign currency if aka anzathu akuprinta bwanji nawonso sakupanga increase ma exports ndikupangani shoko palibe super power country pa dziko lapansi imene imapanga export for foreign currency ma super power onse amapanga ex, export for barter trade russia imapereka gasi iyoyo ipatsidwa zitsulo ku germany basi sikuti russia ipereka gas germany iyipatsa ma dollars ayi increasing exports for foreign currency ndi ya inu maiko osauka chifukwa anakupezererani mukundimvetsetsa ma student a economics muli muno ma student a economics mundimvetsetsa muli muno zikhala zosiyana ndi silabasi zimene ndikukamba apa koma silabasi imeneyo si yaku malawi ndi ya azungu kodi azungu ayamba kutikonda pano kuti atipatse silabasi yabwino ndiye mosangalala akuyankhulanso pa tv kuti a tapanga ubale wabwino ndi azungu sungawa blame atsogoleri aja chifukwa mphamvu za mtsogoleri zili mu anthu ndiye ngati ife anthu sitikudziwa tingafaite bwa tingampatse mphamvu zotani mtsogoleri palibe so tiyeni tidzuke anthu a muno tikanene kuti mphamvu yanu umayitenga ku nkhondo osati kuma exports ngati mukufuna mukhale universal currency ya dziko lonse muzitiprintira forex yotikwanira ulere tisinthane ndi local currency yathu chifukwa ngati tili ndi local currency tapanga kale ndalama mu dziko kwakwana ndiyeno ali ndi njira zoyipangira impose system yo pa ifeyo ma institution ambirimbiri pali imf IMF imaiti- imatikongola ndalama IMF ndalama imazitenga kuti kodi ili ndi minda mwina ili ndi- ili ndi- ili ndi ma estate a fodya a tea kapena a tea kwina kwake uko amazitenga kuti ndalama ya IMF tiyeni tilisunge funso limenelo ndiye pali world bank world bank world bank maiko ngati ano kuti tikapanga zimene akufuna makhala ma project mbwee m'mamudzi mogawa zitenje world bank ikupanga finance development yathu ndalama imazitenga kuti iyoyo ndi ali ndi cia mupite ku website ya CIA mukaone kuti kodi mission statement ya CIA ndi chani chifukwa cha mafilimu anatipusitsa mumaona ngati CIA ndi yoyang'ana ma terrorist pitani pa website pawo CIA ntchito yawo is to monitor economic progress of each and every country Ah, chifukwa chani koma economic progress yathu ikukakhudza chani kunali mtsogoleri amasintha zinthu ndi thomas sankara anapita ku africa union anakanena kuti akuluakulu ngongolezi tisabweze tikapanda kuwabwezera iwo safa koma ife tikabweza tifa anatha masiku atatu ntchito ya cia ndi yoti mukaona atsogoleri anu alibe ma assassination attempts pa miyoyo yawo muzidziwa kuti apanga zosathandiza mukangoona mtsogoleri wati apanga zothandiza muwerengeni masiku amene mtsogoleri mtsogoleri amene wazindikira kuti pali kusiyana pakati pa economics ndi a welfare system ndipo tisake welfare system satha masiku samora machel ndi akazi ake munaona atayamba zimene zija history ndiye kuti atsogoleri amadutsa mpaka na 15 mukutchulatu nokhatu mili mu- mukuziona nokhatu ndiye ndimafuna ndikambe chinthu chinake cha ndrama ndisanayambe kupereka masolution kalekale ndrama anali golide mukatulutsa inuyo muthumba mwanu cholimba mukuchiti ndalama imene ija si ndalama ndi bilu mwaona anayilemba kuti promise to pay the bearer on demand the sum of 2000. The sum of 5 kwacha. Anayika chizungu cha complicated dala kuti musatulukire chimene chikuchitika. Statement imene ija mukayendako pang'ono mumapeza governor asayinira. Chimene akukamba chonena kuti ndalama ija imayenera ikhale ngati title deed ya golide sitingamayende ndi golide kumagulira zinthu mm. werenga zimagolide 1 2 bread 1 2 3 4 mpase ayi sizingagwire ndiye ukanyamula ndalama umakhala ndi title deed umboni oti uli ndi golide wako ku reserve bank ndiye ndikakupatsa iwe 1000 kwacha a reserve bank governor akuuza iweyo kuti ine ndakupatsa 1000 ndalamayo azakulipira ndiwo anasunga golideyo ndiye statement imene ija mmene imakhalira nyumba nyumba in title deed munthu umayenda title deed mu office ndipatseko ngongole sumayenda ni nyumba ija nchimodzimodzinso chimene mumachitcha kuti niyo ndalama ndalama imakhala ili ku reserve bank mu golide form ndiye umakhala ukuyenda ndi title deed wa golide wakoyo koma izozo sizoona mutapitako ndalama yanuyo golide wake kulibeko cho anayisa- anayamba amati fiat money fiat it means ni ndalama yongoprinta koma ndi mphamvu za gavana anayambisa imenezo ndi azungu fa golide alibe okwanira sindikuti tubwere ku golide koma ndifuna mumvetsese china chake ndi mphamvu ya gavana ija reserve gavana ku malawi ali ndi mphamvu yosainira ndalama za ku malawi ndalama yawo ija maiko ena singakanyamule mphamvu okwanira koma maiko amapita ku nkhondo kuti akawina nkhondoyo akhale ndi ulamuliro pa maiko anzawo kuti agavanawo akasayina ndalamayo izithanso kulamulira maiko ena ndifake dola ikasayinidwa iwo anthu oti ma allies awo anawina world war 2 ndalamayo itha kugwira kwa inu ndiye ndifuna mumvesese imene chocho amene munaphunzira history amati ma causes of world war sadziwika e, amati amangoganizira ma causes ena ake folo iye ayi kunali kaphokoso iye ayi samapanga zida zake amene anayambitsa kugenda sadziwika tinangozindikira tayamba kumenyana ndi zabodza nkhondo isanayamba anakagwirizana kumbali kuti akuluakulu amene akhale mwini wake universal currency ndani amasowa osankha tiye timenyane wowina azakhala ndi universal currency ndifake panopa maiko ena ngati russia afuna currency yawo ndifake kulinso mphekesera za world war 3 Eh, akasinthanenso mphamvu kumeneko wowinayo asanduke ndi universal currency ndifake mumaona maiko budget yawo yonse ikupita ku military si maiko olemera maiko olemera top 10 america mulibemo number 1 dziko olemera anthu mumaganizira america britain ndi luxembourg kadziko kakang'ono ngati malawi landlocked-nso nako koma iwo aja ali ranked ndi gdp gdp si chuma gdp ndi data imene mwatolera ya katundu amene wapita kunja ndi ma services nanga amene mwasakha kuti chuma chanu chigwire mkati you see gdp doesn't show welfare system ya anthu anu ndi ma superpowers anadziwa kuti ndalama yawo zimene ipite ku military tikayamba kuwerenga chuma chuma based on moyo wa anthu sakhala ma superpower chifukwa chake anabweretsa concept ya economics yoti gdp imene ija musazayilowe si nkhondo yanu dziko ngati lino nkhondo ya ife ndoti aliyense akhale ndi chakudya chokwanira ngati pano pa level yathu ntchito zipezeke zolipira bwino university ngati iyi munthu azipanga drop out chifukwa chosowa fees chifukwa chani abwere kumudzi akhalenso ndi form 4 munthu wa drop from 3rd year chilungamo chenicheni you understand it komanso ndalamazo ngati zimaprintidwa ndi chifukwa chani ifeyo malawi sitimangoprinta ndalama zokwanira ma- ithane mavuto athu ndikuyankheni eh? nde ndisanakuyankheni funso lina ndalama mukamangoprinta imatha mphamvu ndi chifukwa chani america ikaprinta ndalama zambiri mba- ndalama yawo siitha mphamvu nde tiyankhe mafunso onsewa tagwirizana kuti golide uja palibepo eti ndalama ija akungoprinta eti ndipo akungosayina iwo aja akaprinta ndalama zija ndochenjera sadya okha amazigawa dziko lonse lapansi ngati ngongole akudziwa kuti ngongole ija simubweza amwene ngongole imene tili nazo za maiko akunja tati tibweze ndoti posepa tati tilime fodya ati posepa ni ndalama zambiri sitingabweze iwo aja si opusa amadziwa sitingabweze koma ngongole ija imakhala ndi interest yayikulu nde interest ija amapititsa ku world bank kukanena maiko akuti akuti tawapatsa ndalama interest kupanga accumulate so much mutilole tiprinte ndalama zokwanira interest ija kuti tibwezeretse simungazipeze m'mabuku anu zimenezo ndiye ngongole zija sikuti aim yake ndiyokuchitirani ubwino inuyo ayi aim yawo ndi yoti interest ija iwalole kuprinta ndalama zawo zina zambiri nde poti akuprinta ndalama on interest ndalama ija imakhala ndi mphamvube sakuprinta on a silver platter you understanding sakuprinta mu thin air akuprinta on the interest ya ngongole zimene mwata nchifukwa chake mapeza atsogoleri akupita kukagwada pang'ono ayi madzi avuta e mankhwala akusowabe e ana amasiya achuluka chiwerengero cha anthu otantani ah basi basi basi basi ino ndi dziko labwino la democracy eni ndalama zina izi abwera kuno ayi tikuthokoza ulamuliro wa bwanawa iyayi azungu akutikonda atikonderanji azungu fuke Samora Machel anati mukadzangomva azungu akuyankhula zabwino za ine ndakugulitsani tonsefe tili apa ndiogulitsidwa apa kuli ngongole za phwe uko zoti tsiku limene inuyo muzadzuke nkuyamba kuwukira ma system awa azakuuzani bwezani ndalama zathu tinakugulani kale tonse ogulitsidwa apa ifenso ogulitsidwa M- mukundimvetsetsa eh? Mm. tikukamba kuti 100 percent economics 0 percent ya prosperity ndi western economics imeneyo and kuti western economics ipitirire imapereka syllabus yoti inuyo muphunzire mukhale ma expert mupite m'maofesi ku reserve bank mukayipitirize You see? nde ineyo by the way ndimakhulupirira kuti dziko liziyendetsedwa nkaganizidwe nditaona kuti kaganizidwe kamene ndimaona kuti nkolondola mu dziko mulibe naganiza kuti nanenso ndiyimire nawo zisankho koma sinabwere kuno kuzapanga kampeni mundimvetsetse zisankho za upresident Chabwino zikomo zikomo zikomo zikomo. Zikomo zikomo zikomo zikomo. Tilibe microphone yokuwa. sinabwere uzapanga kampeni sinabwere kuzapanga kampeni pansi pa mtima ndikudziwa kuti ntchitoyi ndi yayikulu yosintha dzikoli kaganizidwe kangofunika tikhale na kwa anthu ambiri ndene ndikakhala pansi ndikuona kuti anthu oyenera ali kuno ndamene mukupanga law mukupanga economics mukupanga makoso osiyanasiyana otukula cha dziko lino and tikagawana kaganizidwe aka tonse tikhala antchito fighting for the same goal voice ya gulu ikula change iliyonse mu dziko zikomo kwambiri so pali ma solution amene takonza atatu solution yoyamba ikukhudza system ya monetary policy solution yachiwiri ikukhudza how we have to manipulate our constitution solution yachitatu ikukhudza a commercial approach to zinthu zimene zakhala non commercial so mundilola kuti kumapetoku ndisanthule chimodzi chimodzi mwa zimenezozo eti mm. so kuma lamulo limene limatipatsa mphamvu zokhala sovereign state dziko loyima palokha ndi lamulo lotchedwa law of nations anthu a law atha kugwirizana nane constitution chakuyambirira amalemba kuti constitution yathu ikupanga submit ku law of nations law of nations ndi buku lakalekale silinalembedweko mchizungu chonde ndimvetsereni lidasinthitsidwa mchizungu masiku be zaka za mbuyo be koma kalekale linali mu french law of nations ukaliwerenga ndi diso lopenya ntchito yake ndi imodzi mayiko ang'onoang'ono apitirize kukhala mayiko ang'onoang'ono muli muja section 13 law of granaries kuiona muno bwino mopenya muzindikira kuti chilichonse chimene chimasungidwa mu reserve chipangidwa attack forex ipangidwa attack imasungidwa mu forex reserve chakudya chipangidwa attack chimasungidwa ma grain reserve uh, mafuta apangidwa attack amasungidwa ma oil reserves strategy yawo mu, mu law of granaries granary ndi nkhokwe eti Eh, so reserve yesu anatichenjeza kale kale kuti sungizani chuma chanu kwa ambuye musaike munkhokwe iyi ananena eh. pamene kulibe mbala mbala ankakamba azungu mwina eh. mwandimvetsetsa eh? yet constitution yanu kuti mupatsidwe ulamuliro okhala dziko ndi constitution mukuyenera muzipanga submit ku law of nations trap utu mukayamba kufight law of nations mukuzipha mphamvu yokhala sovereign state flag yanu izakhala meaningless simuzayiona paliponse ma national anthem anu azakhala meaningless currency yanu izakhala meaningless so kuti mukhale pabwino ngati dziko mukuyenera muwamvere you understand so constitution imene ija mukayionetsetsa simagawa mphamvu or responsibility to chitukuko ndi prosperity imangomwazamwaza mphamvu za ndale eh the speaker shall chanichani eh the prime minister shall chanichani hmm. yet kuti mupange experience change you need power kumene ikugawidwa power timayigawa limodzi ndi udindo udindo umagawa ntchito ntchito zimapereka progress kumene kukupita mphamvu zanu ndi kumene kudzatuluke progress. Ngati mphamvu zanu simunazigawe ku chitukuko, simuzaona chitukuko. Ngati mphamvu zanu simunazigawe ku zachuma, simuzaona zachuma. Constitution yathu inagawako mphamvu ku chitukuko ku zachuma. Ayi, zizungu mbwe. Chachiwiri, mvetsereni mabwana chachiwiri ndi political authority political authority authority is the abi- ability to cause obedience right? komano authority imakhala ma systems obedience ma systems mukamati african union ndi system mukamati uh, united nations ndi system mu united nations kulibe olo mpando umodzi wovota atsogoleri akapita united nations olo avale suit yokongola bwanji amakhala mwa anthu wamba sangakavote alibe authority in the system makonstitution athu sagawa zimenezo you see so we need a constitutional review yoti inde multiparty democracy tinkayifuna tayipeza ili apa now we need to be creative in how this this thing is being operated kuti igawenso responsibility and power kuma side awa a change ndi development and prosperity mukapita mmudzi khansala amabwera amazaloza bridge yomweyo kubwera mp azaloza bridge yomweyo a president so convoy am sorry to say this koma abwera azalozaso bridge yomweyo kuda amabweretsa bridge mmudzi ndi khansala ndi mp ndi president ngati sakudziwika bwinobwino mukazakhala mulibe bridge muzablema ndani who will take responsibility you see so failure to allocate power in areas of development prosperity and responsibility It makes no one to claim that responsibility. Therefore, at the end, there's no work done in these areas. Chonde, masiku amapita tikhale pansi anthu a law society ndi ena ndi ena. We should craft something choti it works for us. Tichipange impozi kwa atsogoleri. Dziko lino ndi lathu amene tikhalitsemo ndife. One of the things ningapange suggest, mundikhulukira anthu a law. Pamene pali judiciary paja, kungochotsapo pabwere local government Mm-mm. chonde chonde chonde chonde sikuikhomerera judiciary sikuikhomerera koma zili pasi pa president head of state pali legislative pali ju- pali cha pali judiciary pali executive you understand it legislative it makes sense imasunga ma constituency ndi parliament dziko linagenda ma tiny places post centers and constituencies so it's like a development by grassroots level that makes sense executive imasunga ma minister ma minister they carry ministry yonse imene imayendetsa dziko so they need all the power they need all the authority they need all the political resources koma judiciary it just needs authority chifukwa ndiyongopanga za khwimitsa khwimitsa malamulo chonchi musakhale ndi contempt of court ikati chakuti chichitike so there's no need kuti yamwe mphamvu directly kumtundako it means mphamvu imene ija yaperewera pena pake poti akanatha kugwira ntchito we have to be efficient on the power we, we, we share just, that's just an example and do you know kuti local government it represents ma local masses and there's a delusion yoti timaona ngati kuti local masses it means madera akumudzi even atsogoleri athu timamva akamapanga state of nation address eti amangoti ngati local mass nde kuti ndi anthu akumudzi local is just opposite of international so ngati local mass ndi aliyense ali mmalawi meaning kuti local government ikuyenera imuyang'ane mmalawi aliyense individual nkusolva mavuto ake so chinthu chachikulu chimenecho osachipatsa mphamvu zonse bwa yet kunoko local government ndi ministry imene minister akakalamba sangathe kukhala minister of finance koma anasponsa ndalama za kampeni mmamuika kumenekoko ndi chinthu chopanda ntchito kwambiri mu constitution mwathu ndi atsogoleri athu yeti chanyamula moyo wa aliyense kandi wakumayadi kandi wamumpanda kandi wa ding dong kandi wamugeto kandi wakumudzi ndi local mass ameneyoyo you understand and

osati zazizunguso mbwee yayi ingopanga zinthu folo ifotokoze mmene ndalama izibwerera m'mudzi ndi district ifotokoze mmene ndalama izizungulidwira circulation chifukwa kuti Chimene chimatipha si kusowa kwa ndalama, n'kusazungulira kwa ndalama. Choonaso kwathu samatha kuchiona. So instead of dealing with mascarcity, we should just deal with the circulation. So pakhale a plan, monetary policy, how money should circulate. Malawi ndalama imangoyendera freestyle. Imangopanga circulate mmene yaimverera. There's no control. mfake matumba mwina sikufika eh? yafika matumba mose pozungulirawo so how money will circulate the third thing ipange tako how money will be utilized utilized in needs that are in households and utilized in development agendas that are in communities separating these two things muona why i'm saying that kamapeka solution akumapeto amomba mkota eh? monetary policy ya folo ionetse how ndalama imasungidwira pa community level ndi pa national level anatiuza kuti you mentioned account number one ndi reserve ntchito ya reserve ndi kusunga ndalama sikunyamula national budget ku reserve nkosunga nde bwanji mmachotsakoso chimene chimapha account number one it's an overdraft over expenditure over expenditure kumaiko azunguso iliko afuna mabillion angati pano anthu aja kuti apange extend magetsi awo dziko lakunja limonda bbc nakoso kuliso over expenditure aso ndalama imatha eti koma kuchenjera kwawo reserve ndi kosungira and sikumasunga amount ya ndalama yokha kumasunganso mphamvu ya ndalama so tikhale ndi a reserve account number 1 koma tikhale ndi account number 2 yonyamula expenditure account number 2 ikhale ndi bank mu district iliyonse under dc mmanama kuti decentralization mmagawa mphamvu kwa anthu mmagawa mphamvu ma district mogawa mphamvu opanda ndalama mphamvu yanji imeneyo Ndalama yonse ikufunika ndi ma district aja alibe. Mungongoze ma bank a ma DC, muprinte ndalama yokwanira ikwanire ma bank a ma DC. Mukumbukira Reserve Bank Governor wa ku America ali ndi mphamvu yoprinta ndalama yoyuza dziko lonse, pa signature yake ndi mphamvu maiko onse. Ife tili ndi mwayi Governor wathuso ali ndi mphamvu ya ma district. So district imwe nokha ndi banki ya boma. Simple. America imazipulintira ndalama zimene ikufuna for development. Nde private sector imakarutsa makampani kuti alandire ndalama zija ngati ngongole. Koma makampani aja si makampani ndi chikwangwani chabe ndi boma lomwe lija ndiye amayuza ndalama zija kupanga develop ndiye amadzati ya- makampani avutika kubweza ndiye boma lomwe lija limadzakhululukiranso kuti tisagwetse makampani ndiye kuti boma ladzibwereka ndalama ladzikhululukiranso ndizophweka america imatero basi ndalama ikasiya golide ndi fiat money ndimankamba uja so we need to beat them at their own game ifenso we need to put ma bank ma- ma district ma district akalandira ndalama za account number 2 ndi ngongole imene ija agwiritse ntchito bwinobwino mmene zimafunikira ndalama ipange circulate using monetary policy ija ndapomveka kumbuyo ana ambatsatsa mawu okay

so ma district aja mwina atha kupanga perform mosiyana ndalama mwina atha kukanika kubweza koma they owe interest ku account number one meaning account number one itha kupulintanso ndalama zina on that same interest basi tutatha ndi circulation ya ndalama ndekuti kwacha for malawians kwacha currency for malawians fa kungotero mwamva mumva masanction kunja ha katundu awo he ndalama yawo he kaya chani musadandaule fa ndalama yathu sankailola nkale kunja asatinamize simungawagwiri kusoni kwacha ku europe mwandimvetsetsa eh? nde funso kumati nanga ma needs a currency inde mwina currency zilowabe other, few other things koma ifeyo ma resources athu titawagawa patatu tikhale ndi ma strategic resource amene azitipatsa zimene zimafunika mkati imwe Ah, tikhale ndi ma raw materials chachitatu tikhale ndi ma bargaining chips awa ndi ma resources amene sorry zayamba kusanduka technical kwambiri eh. awa ndi ma resources amene muzingowayuza kutengera katundu kunja instead of forex chitsanzo mwa icho ndi golide pasapezeke mmalawi otulutsa golide kunja mmalawi aliyense akhale ndi ufulu opanga maini golide koma msika wake ukhale umodzi ku reserve bank so reserve bank siisowa ndalama zowalipira zabwino paja ikupulintatu koma golide alibe currency kulibe zoti golide wa ku malawi ndi wakuti kampani iliyonse kunja kaya ipanga mafuta kaya ipanga fetereza muyigula mugolide amene uja then zinthu zina zimene timazifuna konkuno pakati ma franchise mankhwala companies zipanga konkuno kumatenga akunja omweja pa dasala pomba apa cough syrup alipo antibiotic alipo chilichonse chilipo izipanga franchise under their same ujeni apanga so ma resources amene amene athe ku- ku- kukusokonezani mwa za forex ndikuti muli nawo through that system tupanga apo apo quick right silandauli so african union ithe kukhalanso ndi ma initiative which atha kuzapanga osa- osapanga poti pena ma president amagulidwa eh? koma iyo ija ipereke ma sanction ngati ma americans sakufuna kuti universal currency yawo ikhale yoprintidwa ulere then ngongole zawo tizabweze ma kwacha olo mu local currency ya dziko lililonse kaya ndi 13 trillion pasazavute reserve bank izaprinte chi 13 trillion chimodzi tonse tikapereke pa imf eh? chifukwa kunena kuti ngongole ndi interest nde musaiwale interest ya ya athu imene tinali nawo- tinali nayo iwowo anapintira kale ndalama zake so he said that we owe them in our local currency or we don't owe them at all mwandimvetsetsa eh? so in conclusion we cannot fix western economics for western economics nde vutolo we just have to remove it and create our own systems amene ali workable Malawi. Ambuye adalitse nonse, Ambuye adalitse khama lathu, Ambuye adalitse dziko la Malawi, gwero la ufumu wake zikomo.